Sichit sa polèmica polìtica pro s'issèperu de fàchere in s'ex càrcere de Iglesias unu centru pro sos migrantes rimpatriaos. S'opositzione de centru-destra, sàpadu, at organizau una manifestatzione pròpiu in polèmica chin su centru-sinistra. Su presidente Pigliaru imbetzes chenàpura at iscritu a su ministru de sos internos Minniti pro aberguare sa possibilidade de fàchere unu centru de acoglièntzia in Sardigna e parare fronte fintzas a s'aumentu de sos isbarcos de migrantes chircande sa manera de los acollire in securesa e a manera legale. Pigliaru at sinzalau a su ministru un'àteru problema, cussu de s'isbarcu de migrantes dae s'Algeria diretamente in Sardigna. In sas ùrtimas duas dies, in su canale de Sardigna, sunt duas sas barchitas recuperadas chin bintichimbe pessones supra e custu manzanu puru a largu de Capu Sperone sunt batòrdichi sos algerinos recuperaos e tramudaos a su centru de Assèmini a pustis de sas bisitas mèdicas e de s'identificatzione. Pigliaru at comunicau a Minniti sos nùmeros de sos migrantes isbarcados in Sardigna, chentu chimbantanove in su duamiza e batòrdichi, duchentos novantunu in su duamiza e bìndichi, mille chentos e ses in su duamiza e sechi, nùmeros chi s'annanghen a cussos de sos pròfugos arribbaos in Sardigna chin sas naves de su Sucursu Internatzionale. No abrandan sas polèmicas pro su benidore de s'aeroportu de S'Alighera pustis chi Ryanair at annuntziau sas tratas novas dae Casteddu pro s'iberru duamiza e dechesete duamiza e decheoto. In sa chistione intervenit su cussizeri regionale de Forza Italia, Marco Tedde. In s'ìnteri chi Ryanair pro s'iberru annuntziat sas tratas novas pro Catània, Barcellona, Girona, Francoforte, Madrid e Londra decheoto in totu, Chin setanta ses bolos a sa chida pro s'Alighera est totu mudu. Numeros de importu, nat Tedde, cheret narrer chi belle unu milione e mesu de passegeros at a èssere in prus e an a batire mille chentu bintichimbe postos de traballu in Sardigna. Pro s'Alighera sichit Tedde su nudda. E in s'aeroportu sichin a benner mancu sos passegeros. Trechentos barantamiza in mancu petzi in su duamiza e sechi. E pro cussu minimat su personale puru. Barantachimbe pessones de sa securesa an àpiu s'abisu de licentziamentu. Totu custu pro neche de una Regione chi in tres annos no est resessìa a programmare su pianu de incentivos pro sas cumpannias a pretziu bassu. Semus cumbintos chi su territòriu chin sas impresas e sas famìlias chi traballan in su turismu non meressent custu tratamentu. Custa borta puru, concruit Tedde, Pedimus a Pigliaru de picare issu in manos sa responsabilidade de sa chistione S'Alighera. Est acabau custu manzanu in su Teatru Eliseo su progetu Nuoro dieci in Condotte, ideau dae Abbanoa paris a Legambiente chin su patrociniu de su Comune de Nùgoro, a su cale ant partecipau seschentos dischentes de sas iscolas elementares de Podda, Mereu, Calamida, Furreddu, Biscollai e Monte Gurtei. Su progetu didàticu, arribau a sas duas editziones, at s'obietivu de fàcher connoschere a sos zòvanos s'importàntzia de s'abba, comente si collit cando proghet, comente si depurat pro arribare a domos nostras. Sos dischentes chin sos insegnantes e sos espertos de Legambiente ant fatu traballos supra s'abba, chi a pustis ant postu in s'intrada de su teatru a testimonia de s'impinnu issoro, e a sos pitzinnos los ant premiaos pro àere partecipau a su cuncursu. Un'ispetàculu teatrale de sa cumpannia Circo Mobile de sa Sardigna at rapresentau sas aventuras de Gùtia, sa protagonista de su libru impreau pro sas letziones in classe. In ocasione de sa Die Mondiale de s'Abba sos dischentes ant visitau su potabilizadore de Janna 'e Ferru chi serbit peri sa tzitade de Nùgoro. Unu cuncertu chi at postu paris sos musicistas de tres istitutos musicales europeos pro tancare su progetu Erasmus Plus, Building a European Orchestra, una faina didàtica chi in su palcu de su Teatro Eliseo at bidu sos musicistas de su Liceo de sas Iscièntzias Musicales Bustianu Satta de Nùgoro, de su Liceo de Klaipeda in Lituània, e de su Collègiu Natzionale Musicale de Bucarest, in Romania. Su progetu, finantziau dae s'Unione Europea in su duamiza e bìndichi, aiat s'obietivu de fàchere un'orchestra europea chin istudentes de natziones diversas. Su cuncertu de Nùgoro at tancau su percursu didàticu e de iscàmbios culturales, chi at bidu sos tres istitutos traballande prima cada unu pro contu suo e a pustis totu paris. S'Orchestra Italiana de sos Liceales Nugoresos at sonau unu programma internatzionale dae Tchaikovsky a Gershwin a sos Coldplay, Sos musicistas lituanos e cussos rumenos an presentau branos de sa traditzione populare. Pro mustrare su traballu fatu in custos duos annos de su progetu sas tres orchestras an sonau paris, diretas dae su mastru Marino Ferraro. Fin belle battoschentas sos atletas dae totu sa Sardigna chi an picadu parte a sa 'e dechenoe editziones de sa Corri Nuoro, sa gara podìstica chi est diventada oramai un'apuntamentu clàssicu de su beranu isportivu sardu. De sos òmines su primu classificadu est Walid Abdelkader de su Cagliari Marathon Club, De sas fèminas, Maria Luz Freire de s'Atlètica Buddusò chi at bintu s'annu passadu puru. Sa gara, ideada e organizada dae s'Atlètica Amatori Nùgoro cust'annu fit dedicada a Luca Dettori, s'isportivu nugoresu mortu un'annu a como. Prus de duchentos atletas ant fatu su percursu de duamizaeotichentos metros chi est coladu in su coro de Nùgoro. Cust'annu puru in medas sun acudios pro bier sa gara chi at bidu prima impinnados sos pitzinnos minores e mannos, gara chi at cunfirmadu sa balentia organizativa de sa Amatori. Paris a sa Corri Nuoro est istada fata sa 'e bintises editziones de Corritalia promòvia dae s'AICS. Ana fatu una fura a manu armada e chircau de robbare duas guardias giuradas de sa sotziedade de vigilàntzia privada La Nuorese, a bìndichi dies de distàntzia una dae s'àtera in intro de sa corte de istitutu Ciusa in viale Costitutzione, ma sos agentes de s'iscuadra mòbile de sa questura de Nùgoro los ana cassados e arrestados. Sos malincrenios sun Paolo Mulas, nugoresu de barant'annos chin pretzedentes pro furas e spàciu de droga, Costantino Puggioni, nugoresu de barant'ot'annos issu puru chin pretzedentes. De s'operatzione nd'an faveddadu custu manzanu in conferèntzia istampa in questura Paolo Guiso, dirigente de s'iscuadra mòbile e sa dirigente Rosa Manzo. Sa fura l'ana fata su sèichi de Santu Gabini de su duamizesèichi. Bator pessones e duas fini Guiso e Puggioni, ana curfiu a sa guardia giurada chi l'ana furau sa pistola e l'ana lassau in terra fertu. Su trintunu semper de Santu Gabini in su matessi locu bator pessones e custa borta puru bi fini Guiso e Puggioni ana chircau de torrare a robbare s'iscola ma custa borta sa guardia zai a s'alerta pro su chi fit capitau a su collega at isparau una paja de pistolettadas fachende los fughire Sas indàgines de s'iscuadra mòbile sunt cumintzadas pompiende sas telecàmeras de sorvegliàntzia chi ant permìtiu de identificare a Mulas, de profetu peri sas testimoniàntzias e sa confessione de una de sas pessones chi at fatu sa fura. Como sas indàgines sunt chircende de iscopèrrere sos àteros puru, mancat sa pistola furada a sa guàrdia ca l'an bèndia deretu, s'incrasa, In prus in s'interi de sos controllos est essiu a campu unu ziru de ispàciu de droga, chin Mulas chi la bendiat a sos minorennes puru e in domo, semper de Mulas, an acatadu una dechina de grammos de mariuana. Sos agentes de su Corpus Forestale Regionale an eseguiu sete provedimentos de custòdia cautelare, chimbe in càrcere e duos a sos domitziliares, firmados dae su gip de su Tribunale de Casteddu Cristina Ornano e pedidos dae su pm Marco Cocco pro s'inchiesta chi pertocat sa Fluorsid de Machiareddu, de propiedade de Tommaso Giulini, presidente de s'iscuadra de su Casteddu, chi però pro como no at àpiu peruna cuntestatzione. Sas acusas sunu pesantes, assòtziu a delìnquere incuinamentu e disacatu ambientale. Su gip at dispostu puru su secuestru preventivu de duos terrinos de propiedade de sa Fluorsid, su primu in s'istabilimentu de Machiareddu de belle tres ètares, su segundu in s'artu de Assemini, ambos impreados pro collire materiales vàrios. Sos arrestados sunu Sandro Cossu, diretore de securesa de sa Fluorsid, Marcello Pitzalis e Simone Nonnis de un'azienda esterna, Alessio Farci e Michele Lavagna, diretore de s'istabbillimentu Fluorsid. A sos domiciliares sun andados Armando Benvenuto Bollani, mere de una ditta chi traballat chin s'azienda e Giancarlo Leccis de sa Fluorsid. S'atividade de su Nùcleu Investigativu Provinciale de sa Forestale est cumintzada a pustis de una sinzalassione de su Servìtziu Veterinàriu de sìntomos fluorosos in sas berbeches chi paschian in Machiareddu. Sas intercetatziones an bocadu a pizu chi totu sas atividades illìtzitas fin organizadas chin contipizu e chi dae s'istabilimentu de sa Fluorsid essin una cantidade manna de prugheres toscosos rilevados dae sas centralinas Arpas chi s'acatan a fùrriu de s'istabilimentu chi in sos ùrtimos ses annos an aberguadu valores fora de leze. Un'addòbiu chin sos istudentes de sos istitutos agràrios de Nùgoro, Sòrgone e Siniscola pro faeddare de agricoltura de pretzisione, de primu insediamentu, e esplicare a sos agricoltores e a sos allevadores un'aplicatzione pro su telefoneddu chi permitit de èssere semper agiornados supra sas iscadèntzias de sa polìtica agrìcola comunitària e de su pianu de isvilupu rurale, a lu promòvere in Nùgoro in s'Agràriu Brau sa Coldiretti Sardigna chin s'Universidade de Tàtari, a s'addòbiu an picadu parte Luca Saba, diretore regionale de s'assòtziu, Simone Cualbu, presidente de sa Coldiretti de Nùgoro Ozastra, su diretore Alessandro Serra, In prus de sos istudentes e sos professores de s'agràriu bi fin agrònomos e istudentes universitàrios de sa Facultade de Agrària e Iscièntzias Forestales de Nùgoro e Tàtari. Alfonso Orefice de Coldiretti e su professore Filippo Gambella de s'Universidade de Tàtari an faeddadu de s'agricoltura de pretzisione chi est un'istrategia gestionale chi impreat istrumentos modernos pro fàghere interventos agronòmicos picande in cunsideru sos bisonzos e sos piessignos biochìmicos e fìsicos de su terrinu. Innovatziones tecnològicas chi serbint pro azudare sos agricoltores, minimande su tempus e fàchere frutare a su màssimu sas siendas agrìculas. Pro cussu bi cheren tècnicos preparados e agricoltores capassos de impreare sa tecnologia e s'informàtica. In s'ìnteri de su cunvegnu ant presentadu s'aplicatzione pro su telefoneddu Terra Innova chi at ammaniadu sa Coldiretti, S'agricoltore duncas podet impreare su telefono pro ischire totu sas nobidades de sa PAC mescamente totu sas nobidades burocràticas risparmiande tempus. Liceo in Cabaret est s'ispetàculu fatu in sas dies coladas in s'Auditorium de su Liceo Artìsticu Francesco Ciusa de Nùgoro ammaniadu dae sos alunnos chi chin sa diretzione artìstica e sa regia de Sebastiano Mastino de sa Cumpagnia Sciardana Teatru an fatu unu laboratòriu de Cabaret S'ispetàculu l'ant a torrare a fàcher peri chenàpura su deghenobe semper in s'auditorium de s'Istituto. Sos pitzinnos, una bindichina in totu, si sunt impinnados meda e, a pustis de sas dudas de su cumintzu, si sunt lassados andare e ant sichidu sos insegnantes, coordinados dae Maria Grazia Carta, chi at ammaniadu fintzas s'iscenografia de s'ispetàculu. Su teatru at permìtiu a sos dischentes de superare sa timoria de su pùblicu e de su palcoscènicu e sun resessios a fàghere un'ispetàculu galanu e ispassiosu pro su pùblicu acudio a lu bìdere. Chentu binti sinzalassiones pro aer seperadu male s'arga e deche contravintziones pro aer imboladu arga in sartu. Custu su resurtadu de sos primos controllos fatos de su Comune de Nùgoro pro mèdiu de sa Politzia locale e su Corpus Forestale, chi ant postu telecàmeras pro riprèndere e fotografare chie imbolat s'arga in campagna. Sos nùmeros los ant bocados a pizu custu manzanu in s'ìnteri de una cunferèntzia istampa. Presentes Giuliano Sanna, assessore comunale a s'ambiente, Su cumandante Tonino Frogheri e Corrado Dottore diretore de Nuoro Ambiente. Sos controllos sun creschios dae su binti de frevàriu, cando est cumintzadu su servìtziu nobu de pinnica seperada, chi prima fit a su setantabatos pro chentu e como est a su setanta pro chentu. Resurtados de profetu arribbados fintzas gràssias a s'impinnu de sos tzitadinos. In custu tempus chi sun istados picados totu sos cassonetos, E sa pinnica seperada l'an cumintzada in Testimonzos puru. Abarran unos cantos problemas. Cussas pessones chi sichin a ch'imbolare s'arga in sartu. Sos chi an cassadu los an sangrados chin contravintziones chi andan dae chentu a battoschentos euros. Sos cassonetos in sos condominios chi sun a cumone intre totu sos residentes. Sa premialidade chi una delibera de sa Regione assignat picande in cussideru sos datos de s'anno, de s'annu passau e una valutazione chi at efetu pro su tempus colau e chi su Comune de Nugoro como at pediu de modificare. Pro non mentovare sos problemas de su gastu pro che jucher s'arga a Tossilo s'istrutura como est tancada duncas su Comune s'indifferentziau che lu juchet prima ibe a pustis andat a Chilivani sichinde però a pacare chentu setanta chimbe eurus prus iva a tonnellada, mentras su gastu pro arribbare dereta a Chilivani est de sa metade. E pro cussu puru su Comune pedit a sa Regione de facher carchi cosa, ca Nugoro est custrinta pro leze a conferire a Tossilo. Su Comitau Regionale de Coordinamentu de s'Arpas at aprovau su Programma de Atividade duas mìgia dechesete-duas mìgia dechenobe e su Bilànciu de Previsione duas mìgia dechesete-duas mìgia dechenobe propostos e isplicados dae su Diretore generale de s'Agenzia Alessandro Sanna. S'assessora a s'Ambiente Donatella Spano in s'interventu suo at sutalineadu s'indipendèntzia de s'Arpas, fintzas in sa tutela ambientale, e una presèntzia prus forte in su territòriu e in àmbitu natzionale. Su diretore generale Sanna at faveddau de su traballu fatu chin profetu ma chin dificultades puru pro nech'e de sa mancàntzia de personale. Semus traballande pro irmanniare sa rete, Pro sa formatzione in s'àmbitu de sa protetzione civile e de sas previsiones mèteo, amus garantiu su funtzionamentu de sa rete de monitoràgiu de sa calidade de s'àghera, atuau su programa de controllos in sos impiantos suzetos a s'autorizatzione integrada ambientale. Custas sas paràgulas de su diretore Sanna, chi at sichiu, intre sas atividades de s'Arpas in su duamiza e sèichi, bi sun istaos su controllu de sos impiantos de depuratzione, de sos procedimentos chi pertocan sitos contaminaos, s'azudu a sas ex asl in sa campagna de monitoràgiu de sos tretos de mare ube si podet impoiare, sos laboratòrios ispecialìsticos an traballau pro su controllu de preventzione de sa legionella e de s'amiantu. Minimare sos gastos e garantire mezus servìtzios sanitàrios chin d'unu presidiu de sicundu livellu in Nùgoro, su 'e tres chin cussos de Tàtari e de Casteddu previdinde de nde fàghere àteros tres in Sa Madalena, Sòrgono e Otieri. Est su chi previdit una motzione presentada dae su grupu consiliare Partiu Sardu de Atzione e La Base, primu firmatàriu Gaetano Ledda. Sa sanidade sarda est a puntu malu, nana sos cussizeris de La Base chi sun in maggioràntzia e de su Psdaz chi invetzes est in minoràntzia. Sighit a gastare dinare pùblicu a dispetu de s'azienda ùnica, chin d'unu dirigente ùnicu abarrant sos poderios de sa polìtica, chin totu su chi semus connoschende e denuntziande cada die. Tocat de torrare a assentare sa rete ospedaliera, de superare s'àsiu crònicu de sa Giunta regionale chi non resessit a batire in Cussizu su chi at aprovadu un'annu a como e fintzas prus. Pro sos cussizeris chi ant promòviu sa motzione, Pro garantire a totu sa sanidade pùblica in sa Sardigna de mesu bi cheret unu tertzu presìdiu de sicundu livellu. Su pianu de sa Giunta difatis cundennat sa Sardigna de mesu a mòrrere, ca sighit a che bocare dae su territòriu sa presèntzia pùblica regionale. Unu disacatu istitutzionale chi arriscat de che trabentare sas provìncias, chin cunsichèntzias pro dipendentes e tzitadinos, provìncias chi pro problemas organizativos e mancàntzia de dinare no an a pòder dare rispostas pro viabilidade, controllos ambientales e manutentzione iscolàstica. A lu nàrrere in cunferèntzia istampa custu manzanu sos rapresentantes sindacales de CGIL, Cisl e Uil e de sa RSU de sa provìncia de Nùgoro, faeddende de sa situatzione de sas provìncias a livellu natzionale e de cussa de Nùgoro a manera particulare. Sa mancàntzia de cunfrontu chin sa Regione e su aer struncadu sas relatas sindacales chin su commissàriu de sa Provìncia los at cumbintos a ammaniare pro su bintitres de maju a sas ùndichi una manifestatzione in denanti de sa Provìncia pro mòghere a pustis cara a sa Prefetura. Sa Provìncia a pustis de s'aprovatzione de sa riforma est torrada a cussa de duiche annos fachet ma como depet facher sos contos chin sa riforma regionale e sa botzadura de sa riforma costitutzionale. In prus, sutalìneant sos sindacados, sos entes de Nùgoro e Ozastra sunt sichende a traballare a contu issoro, chentza chi sa dirigèntzia pesset a los ponner paris, e a nde pranghere sunt sos dipendentes chi no ischint cale at a èssere su benidore issoro. In continente sunt sete sas provìncias chi non sunt pacande prus sos istipèndios, ma in Nùgoro puru sas cosas non sunt postas bene, pro tancare su bilàntziu li mancant a s'apellu chimbe milliones de euro. Sos sindacados duncas pro cussu pedint a sa Regione, de agiornare sa leze cunforma a su chi est capitadu a livellu natzionale. Tanca manna Nuragic Experience est sa 'e bàtor editzione de sa manifestatzione ammaniada dae su Comune de Nùgoro e dae sos archeòlogos de Tanca Manna rapresentados dae Demis Murgia pro promòvere su situ nuràgicu chi s'acatat in su coro de Nùgoro in su bichinadu de su Nurache At a èssere una chida prena de fainas bellas, cumintzende dae s'archeologia isperimentale, chin laboratòrios didàticos pro sas iscolas ma fintzas pro tzitadinos e bisitadores, chi si an a fàghere in collaboratzione chin su Museu Archeològicu de Nùgoro diretu dae Manuela Puddu. Su programma cumpletu l'an a presentadu custu manzanu in s'ìnteri de una cunferèntzia istampa. S'assessore a s'Ambiente Giuliano Sanna at ammentadu chi s'amministratzione cheret valorizare su situ de Tancamanna, ma peri cussu de Nuddula e ambos duos los an a postos a disponimentu de su progetu Culture Lab. Sanna at fatu peri un'apellu a s'assessore regionale a sa cultura Giuseppe Dessena pro chi ponzat a disponimentu dinare chi permitat de sichire sos iscavos in Tancamanna. Chin sa proietzione de su film L'accabadora de su regista Enrico Pau, Su Teatru Eliseu de Nùgoro est torrau a sas fainas anticas cando paris a su Cinema de sas Gràssias at fatu s'istòria culturale de Nùgoro. Su gestore de s'istrutura, Sardegna Teatro, chin sa collaboratzione de sa Fundatzione Sardegna Film Commission e Moderno SRL, fintzas a s'ùndichi de làmpadas at programmau sa proietzione de pellìculas de autores sardos. Sa punna de su TEN est cussa de fàghere una programmatzione chin limbazos diferentes postos paris, ue tzìnema, teatru, mustras e àteras atividades podent andare a manu tenta. A sas projetziones ant a partecipare registas e atores, chi ant a èssere a disponimentu de su pùblicu chin d'un'ocru de riguardu pro sas produtziones novas. S'inauguratzione duncas l'an fata eris presentes su diretore Massimo Mancini, su sìndicu Andrea Soddu e s'assessore a sa cultura Sebastian Cocco. Bi fin peri su regista Enrico Pau e Stefani e Cristina Ariu, sorres e ceramistas de Mògoro, chi ant maniadu sas òperas e sos botzetos pro su film L'accabadora. Sas òperas, ispiradas a Alba Coroneo fachent parte de sa mustra Alba millenovecentocuarantatré, contipizada dae Pietro Rais e si podent bìdere in s'intrada de su teatru. Fura a manu armada erisero in Nùgoro a dannu de una fèmina tzinesa residente in tzitade. Sos malincrenios carottados, unu armadu de pistola, a ora de sas deche e mesa ana tocheddadu a sa janna de domo sua a curtzu de Pratasata. Una borta intrados l'ana minettada, l'ana custrinta a lis dare su dinare in contante, l'ana ligada e si che sono fughidos in sos gurutos de su centru istòricu chentza lassare tratta. Cando sa fèmina est resissia a si liberare, at mutiu sa zustìssia. A su locu sunt suprios sos carabineris de sa Cumpagnia de Nùgoro, direta dae su maggiore Alessio Falzone. Deretu ant comintzadu sas indàgines, pro iscopèrrere chie fini sos bandios. Ant a èssere de profetu peri sas telecàmeras de sorvegliàntzia chi bi sun a fùrriu de Prata Satta. Su Comune de Nùgoro est pessande de aumentare sas tarifas pro servìtzios a dimanda individuale de su bintichimbe pro chentu rispetu a sas de como. A lu nàrrere est Pierluigi Saiu, cussizeri comunale de Uniti per Nuoro. In unu documentu de su bintunu de aprile, su segretàriu generale de su Comune at iscritu chi su Servìtziu Bilànciu at inditau a sa Giunta comunale sa netzessidade de previdire un'aumentu mìnimu de sas tarifas a gàrrigu de s'utèntzia de su bintichimbe pro chentu S'aumentu, nat Saiu, diat poder pertocare deretu sos asilos nido, chi sun unu de sos servìtzios pròpiu a dimanda individuale. Saiu sutalìniat chi su Cussizu Comunale non nd'ischit nudda e cando sa discussione at a arribare in Àula su bilànciu at a èsser tancau e non s'at a pòdere fàcher nudda ca sa Commissione 'e bilànciu non l'ana galu convocada, sichit Saiu, mentres su documentu de su Segretàriu l'ana dau petzi a sos ufìssios, a su Sìndicu e a sa Giunta. Pro Saiu non si podet pessare, de facher torrare su bilanciu in custa manera. Su trèmene de sos contos non si podet prenare pedinde sacrifìtzios a chie los at zai fatos, mescamente a pustis chi est istau su sìndicu matessi a nàrrere chi nono a s'emendamentu de deche miliones de euro in finantziària regionale pro sarvare su Comune dae su fallimentu. Su misteru chi imbelat su bilanciu non permitit de cumprèndere si an a ponner mente, concruit Saiu, Su tempus pro aprovare su documentu finantziàriu ch'est zai iscadiu dae meda e sa Regione at peri zai apretau custa aprovatzione. Est supra sos servìtzios a dimanda individuale chi custa amministratzione si jocat totu. A los aumentare cheret nàrrere a pònnere sas manos in sas butzacas de sos tzitadinos, custa borta puru, e a guvernare ja bi pessan sos dirigentes. Pro sa Càmara de Cummèrciu de Nùgoro b'est su perìculu chi l'acropen a sa 'e Tàtari, chin totu sas cunsichèntzias pro sas aziendas de sa Sardigna de mesu e pro unas cantas fainas aviadas in custos annos, dae Autunnu in Barbàgia a sa primavera in su bonu de sas biddas de sa provìncia, a manifestatziones copiadas in totu Itàlia, ma fintzas a Make in Nuoro chi pertocat sa produtzione digitale a dies de oje. A lu nàrrere est Luigi Crisponi, cussizeri regionale de sos Riformadores, chi at fatu un'interrogatzione urgente in Cussizu. Cunforma a su tantu de impresas iscritas, sa Càmera de Cummèrciu de Aristanis iat a èssere scropada sa 'e Casteddu e cussa de Nùgoro sa 'e Tàtari, nat Crisponi. Sa detzisione l'at picada aeri su Comitau de Presidèntzia de Unioncamere Natzionale, a pustis chi su Cussizu de sos Ministros at pediu de tancare e cropare barantachimbe de sos chentechimbe entes camerales presentes in su territòriu de s'Istadu italianu, Nois no atzetamus chi sa minimada de sas càmeras de cummèrciu, imposta dae su decretu de s'ex guvernu Renzi, at sichiu Crisponi, privet su territòriu nugoresu de sas resursas e de s'autonomia suas. Diat èssere unu corfu tropu forte pro unu territòriu zea agutiperadu dae sas mutzaduras de sos ufìssios pùblicos, chentza picare in perunu cussideru sos bilàncios birtudosos de sa Càmera de Cummèrciu nugoresa e sas dèlegas chi prevìdin sa continuidade pro sos entes in locos de monte chin pacas infraestruturas pùblicas. Chin custa interrogatzione sos riformadores pedin a su presidente Pigliaru ite at in ànimu de fàghere pro sarvare s'autonomia e s'ispecialidade de sa Sardigna. Nùgoro, milleseschentos innantis de Zesus, sa vida, sas costumàntzias, sas peleas de sos bisajos nostros. Est totu custu s'editzione duamizadechesete de Tanca Manna Nuragic Experience, una chida de addòbios, cunferèntzias, archeologia isperimentale in sa bidda nuràgica de Tanca Manna. Unu programma ammaniadu dae s'assessoradu a s'ambiente de su Comune de Nùgoro, paris a su grupu de Tanca Manna, ghiadu dae s'archeòlogo nugoresu Demis Murgia, chin su Museu Natzionale Archeològicu de Nùgoro. Su situ de Tanca Manna est ùnicu in Sardigna, ca s'acatat in su coro de sa bidda e presentat medas pinnetas retangulares a costazu de cussas tundas. Sos iscavos sunu cumintzados chimbe annos a como, mandados a dae innantis dae s'Universidade de Bologna e dae sa Soprintendèntzia, gràssias a su traballu de unu grupu de archeòlogos ghiados dae professor Maurizio Cattani e coordinados dae Florencia Debandi, chi custu manzanu an faveddadu a sos bisitadores de sas iscopertas fatas in custos annos. Cras sa die est dedicada a s'archeologia isperimentale, s'at a poder bìdere comente fundian su brunzu, traballaban sa terra santa, faghian su pane e fravicaban una pinneta sos bisajos nostros de Tancamanna in su milleseschentos, innantis de Zesus. Verso la rete escursionistica della Sardegna per la promozione del territorio e lo sviluppo sostenibile del turismo attivo. Est su seminàriu regionale ammaniadu dae s'Agenzia Forestas, in s'auditorium de su Museu de su Costùmene de Nùgoro, in ocasione de sas dechesete Zorronadas Natzionales de sas Camineras, de su CAI, Su club alpinu italianu e de sa 'e chimbe edizione de sa rassigna nazionale in cammino nei parchi, in collaborazione chin su Parcu Naturale Regionale de Tepilora e su CAI Sardigna. A sos traballos coordinados dae Professor Giuseppe Pulina, amministradore unicu de s'Agenzia Forestas, an picau parte rapresentantes de sas istituziones regionales e locales, docentes universitàrios, espertos de s'Assessorau regionale a s'Ambiente e de s'Agenzia Forestas, chi ant faveddau de sa chistione de s'amparu de s'ambiente e de s'impreu suo, pro mèdiu de sas camineras apòsitas e de mapas, de atividades che a s'ippoturismu o su cicloturismu in locos amparaos. In Nùgoro ant presentau su progetu Intense, finantziau dae s'Interreg marìtimu Itàlia-Frantza, chi in sos tres annos imbenientes at a dèpere traballare pro ligare a pare oferta turìstica e rete ciclàbile e escursionìstica. Unu de sos obietivos de su seminàriu est de favurire sa connoschèntzia de su chi sun fachende e de su chi an a facher pro su setore de sas camineras, gràssias peri a su dinare chi at a arribare dae sos fundos europeos e a sas mesas de programmatzione territoriale in Sardigna.